ǹdèewonù ndị ebe anyị kèdu kà unù dị̀ ọ bụ nwa unù nwaanyị̀ ihedị̀ nwa afọ igbò abịakwala m ọzọ n'ụbọ̀chị̀ taa iwètàrà unù àhụike ndị igbò n'ụbọ̀chị̀ ǹke gara àga nà izù ụkà gara àga ihe anyị gbatara ụkwụ na ya bụ ihe gbasara ọrịa shuga but anyị gbagidere ụkwụ na ọrịa shuga nke mbụ nke a na-akpọ diabetes um, type 1 so n'ụbọchị nke taa kwanụ ka anyị letụ anya na nke a na-akpọ type 2 okay so but before anyị akọwa ya ihe bụkwanụ diabetes mellitus nwa a na-akpọ bụ ọrịa shuga ọ wụ mgbe ahụ anyị bịara bịa nwee oke shuga na n'ime ọbara so ihe na-akpatakwanụ ya wụ mgbe e nwere nsogbu with o nwere ihe a na-akpọ hormone nọ n'ahụ mmadụ so mgbe e nwere nsogbu na hormone ahụ a na-akpọ ya insulin so otu insulin si apụta otu ahụ gị si ewepụta ya maọbụ um, the amount ahụ gị na-ewepụta ma ọkwanụ otu o si arụ ọrụ n'ahụ gị mgbe ụfọdụ kwanụ ya abụrụ ha abụọ nke otu o si apụta n'ahụ gị na otu ahụ gị si eji ya arụ ọrụ mgbe anyị gbatara ụkwụ na nke a na-akpọ type 1 ọ wụ na ahụ gị bịara na-alụsị onwe ya ọgụ na nke type 1 ahụ bịa mebisie ụmụ ihe nọ na ahụ mmadụ okay eziri m unu n'ụbọchị gara aga n'izuụka gara aga ihe a na-akpọ pancreas nọ n'okpuru afọ mmadụ ọ na-ewepụta ihe ahụ a na-akpọ um, insulin but o nwere ihe a na-akpọ beta cells nọ there bụ ihe na-ewepụta that insulin so mgbe m gosiri unu last time type 1 a bịa na type 1 ah that that the beta cells the beta cells nọ na the pancreas ha adịgo damaged they are damaged so ha damejie you know ha anaghị produce zi that insulin okay ọkwanụ mgbe ụfọdụ like m kọwara before o nwere ike just mmadụ enwe ya ya bụrụ nnọọ eburu pụta ụwa onye ahụ okay so ahụ ahụ onye ahụ alụsị those cells ọgụ those beta cells mebisichaa ha so ọkwanụ ya mere initially mgbe a mụrụ mmadụ enwere ike agaghị ma because onye ahụ ka ga-enwe ya you know ha na-arụ ọrụ but then mgbe ahụ tọnụziri bịa damage wee so mgbe onye ahụ na-etopụtala maybe mgbe onye ahụ na-erulebe 7 years na-aga you know o nwere ike nwee some symptoms you know like I kọwara last time so mgbe onye ahụ na-etokwa na-aga you know damage ahụ a na-agawa na-aga okay so onwekwana otu esi akwụsị ya okay so mgbe ọ damejichara those beta cells nọ na the pancreas ahụ nọ n'okpuru afọ then ọ pụtara na ahụ onye ahụ anaghị ewepụtazi insulin at all so then that means that onwezighị insulin ga-aga remember it's almost like a key ga-aga tupere cells ụzọ ka sugar nọ na akwara ka sugar from nri anyị riri eri ka ọ banyesie n'ime cells na-arụ ọrụ nye anyị ikike anyị ji arụ ọrụ so mgbe mgbe mgbe onwezi insulin ahụ onye ahụ na-eproduce then onye ahụ ga-edependizi na insulin nke nke aka mere okay chineke mere ebere nyekwa ndị mmadụ akọ na uche ndị dibịa bekee ndị dọkịta ha enwere ike ma ndị sayensị ha enwere ike mepụta insulin so ya anakwa arụ ọrụ dịka insulin nke ahụ mmadụ na-emepụta so ọ ya bụ otu type 1 si dị anyị kọtụrụ ya ọ bụrụ na ị watchibu ihe onyonyo ahụ nke mere n'izu ụka gara aga but n'izu ụka nke taa ihe anyị ga-akọ bụ maka type 2 so type 2 na-eme after mmadụ maybe after onye ahụ gaferela afọ iri atọ okay so ọ mgbe eji amata you know usually ọ mgbe eji amata onye ahụ etomitatụla okay so ọ pụtakwanụ na ahụ gị a na-ewepụta the pancreas that pancreas ọ naghị eproduce um, insulin e, ọ na-eproduce enough okay ọ dịghị eproduce enough insulin okay and then also o nwere ike ya anakwa eproduce but then

na blood sugar gị dịkwa high na-adịkwa high o nwere nke ndị bekee na-akpọ hemoglobin A1C enwere ike chekie ya nke ha na-adị echeki ka a mara otu esi blood sugar mmadụ otu na control ya you know usually in three months time na a na-eme three month intervals okay so if not onwedị otu esi achọpụta so ahụ mmadụ ga na-arụnụ ọrụ our body is always trying to work very hard and maintain equilibrium ịghọtara make sure na ihe niile nọ in balance so then yeah so ọ bụrụzie na ihe ahụ megide ahụ gị cells a it's like ebe ahụ ọ na-eme attach you know it's like um, we don't care about the insulin anymore okay so we are not taking it all right so but then your body will continue to produce insulin but then it's not really working okay so makwa na makwa na the pancreas a na-eproduce enough so all those two things okay bụ ihe nọ na type 2 so olekwana ihe wụ the contributing factors you know gịnị wụ ihe na-akpata ihe ndị a o nwere ike bụrụ um, family history a lot of things na-arịa ndị mmadụ bụ ihe nọ na agbụrụ ihe nọ na ihe nọ na gene genetics so o nwere ike bụrụ family history na ndị ahụ na-adị enwe ọrịa shuga nke ọzọ wụ ibu oke ibu so anyị ga-ahụtakwa na ibu oke ibu ahụ nwekwara ike tinye aka you know na ahụ ga-asị ọ oh, oh, you know this ihe a ọ dịla too much na ike agwụla ya you know so insulin na shuga na-aworkụzi ọfụma together okay so insulin ahụ o nwezi otu o si emepere ya na-ajụzi imepe ụzọ ahụ ka shuga ahụ banye so shuga nọ n'akwara na-agbagharị n'ime ọbara mmadụ ebuzi ibu adụ too much a sị na onye ahụ nwe ọrịa shuga because a gaa na lab checkie the blood level bịa adụ very high okay um, then ọ na-akwa ọ na-eme mmadụ niile n'ụwa niile but ọ na-akwa adị emewe a lot of uh, Africans too okay ma ndị a na-akpọ Native Americans okay ma ndị a na-akpọ ma ndị Hispanics okay so ihe a population ọ na-adị emewe then ọ bụkwara onye nwe high blood pressure o nwekwara ike nwekwa diabetes at the same time um, then ọ bụkwara onye nweturule like nke ha na-akpọ gestational diabetes gestational diabetes bụ nke mmadụ developụrụ mgbe ọ dị ime mgbe ụfọdụ ọ na-eme o nwe ndị ga-ịdị ime ha edevelopu gestational diabetes mgbe ụfọdụ that gestational diabetes nwere ike onye ahụ mgbe ọ na-amụcha na nwa ma ihe niile ya ọ kwụsị but o nwe ndị nke ha na-akwụsịzie developzie into type 2 okay um so ọ bụrụ onye nwe high blood pressure onye cholesterol ya dị high okay ma onye buru oke ibu especially ebe afọ nke a bịa nwụọ mgbe ụfọdụ ndị be anyị asị afọ biya you know um, bịa nwụọ nnukwute afọ buru ibu then onye ahụ kwesịrị ịdịkwa careful because o nwere ike result to um, diabetes okay and then um, ihe ọzọ bụ olekwana otu a ga-esi chọpụta well ọ bụ na onye ahụ ga-ịga na lab maọbụ gaa ụlọ ọgwụ especially ọ bụ na ọ nọ na your hi na your history na family history maọbụ na i nwe ikwu na ibe nwe ya you know ma nne ma nna ma nne nne ma nna nna you know from whichever side you know so ọ dịkwa mma onye ahụ at least gakwanụ ga matakwanụ the baseline you know ga hụ onye dibia bekee you know gaa na lab at least echekikwanụ nwotu some idea okay nwotu some idea again ekwuru m ya before mgbe m hapụrụ uh, the video nke m mere na izuụka gara aga you know enwegasị different systems different places and regions and countries ji emeasure their lab um, their their values okay so depending on what they use onye dibia ga-ekọwara gị ihe the readings pụtara okay um so mgbe ụfọdụ kwana olee otu esi amata like ọ bụrụ na onye ahụ nwee diabetes some of the things ị nwere ike ịhụ o nwe ihe a na-akpọ three P's ụfọdụ akpọkwana ya three polys so ihe ahụ polyuria polydipsia polyphagia so the polyuria bụ ịnyụ oke mamịrị just remember na vidiyo m nke izuụka gara aga mgbe m shoyiri m nọ na-ezi unu otu ọbara mmadụ otu ọbara ahụ na-adị you know so let's just imagine that uh, your blood ị ghọtala na ọbara gị dị dịka mmiri okay then also imagine onye nwe ọrịa shuga it's almost like your blood adịwa a little bit thicker okay um almost like syrup okay adịwa a little bit you know kind of sticky I mean were shuga tinye na mmiri hapụtụ ya or something you know even tinyetụ ya mgbe ụfọdụ tinyetụ ya n'ọkụ hapụ ya ka o steam otu ahụ ọ ga-adị otu ọbara ahụ nwere ike dịzie like that so then ya dị like that ahụ gị remember our body is always working ahụ anyị na-arụ ọrụ all the time to try to have an equilibrium to balance itself to take care of itself so then mgbe ọ dị otu ahụ ahụ gị achọ ka o wepụsie the shuga ahụ dịzi like that buru ibu na ahụ onye ahụ n'ọbara onye ahụ so onye ahụ a na-anyụ oke mamịrị ka ọ nyụpụsịkwanụ shuga ụfọdụ ahụ mgbe ị na-anyụpụsị shuga ụfọdụ ahụ mmiri ga-eso na ya pụọ ọ bụrọ sọsọ shuga ka mmadụ na-anyụpụ na mmiri na mamịrị so mmiri ga-eso ya pụọ so onye ahụ ga na-anyụ oke mamịrị ka ọ nyụpụsị ihe ahụ so then in the process of doing that ịnyụsị oke mamịrị ahụ mmiri esoro ya na-apụ then onye ahụ akpịrị ga ị na-akpọ ya nkụ ọ ga-ịchọ ka ọ ṅụọ mmiri ka o replace kwa nke pụrụ apụ okay so then remember um, since since insulin ahụ akpọna ya insulin resistance okay so since insulin ahụ a na-emepezi n'ụzọ na cells ka the ka the glucose banye there nye mmadụ energy onye ahụ ga na-efili agụụ because ọ na-enweta energy even though na o rikwere nri o but ọ ga na-enwe energy okay so then onye ahụ more food ọ ya bụ nke bụ polyphagia iri oke nri so ụdị ihe ahụ ka anyị nwere ike ịhụgasị ama na blood sugar onye ahụ you know, na ọ dị high then onye ahụ nwere ike na-adị enwe ike ọgwụgwụ ike ọgwụgwụ ị ghọtago you know ya na-adị weak then mgbe ụfọdụ kwa anya nwere ike na-enye mmadụ nsogbu blurry vision i mean ọ dị a lot of different things nwere ike kọsọrọ mmadụ anya nsogbu but ihe gbasara ọrịa shuga na-adameji ọ na-adameji a lot of things in the body so eyes bụ one of them then another big one another big one bụ infection ọ dị ebe ihe mere mmadụ like ọnya

okay um because you know blood sugar na-adamejicha ma nerves you know ma blood vessels you know ebe ebe ahụ ọbara si agba and all that so ma nerves mmadụ ọ na-adameji those things so oxygen you know nwere ike ọ na-agamacha ebe ahụ maka nerve damage and all that you know just destruction blood sugar na cause so um good oxygen rich blood aga na-erichi ebe ahụ wound ahụ dị ọnya ahụ dị you know wetekwara na ya nutrients ka o nwere ike heal so then that means it takes long ya na-ete aka before ọnya ahụ alaa onye ahụ nwere ike nwere nnọọ ọnya you know wound ọ ga-anọga nọga nọga nọga you know even sometimes enwere ike eventually ya emebiere onye ahụ ụkwụ or something asịkwa you know na a gara kọtụ onye ahụ ụkwụ mezie amputation okay um, because ihe ọ naghị ehili ehili mgbe ụfọdụ kwa ya kọsọ ihe a na-akpọ necrosis you know like oxygen and, so, uh, na, and the nutrition a na-agazi that particular area so ebe oxygen a na-aga that particular area especially ọ na-emekarị n'ụkwụ okay so that place abịa dị dead okay so onye ahụ end up inidi amputation ịkọtụfụ ụkwụ ahụ okay um so ọ na-adameji like I said o nwere ike ịdameji anya mmadụ o nwere ike ịdameji kidney mmadụ asịkwa na onye ahụ nọ na dialysis o nwere ike ịdameji nerves mmadụ so onye ahụ ị nwere ike zọnye ụkwụ onye ahụ nwere ike stepu on uh, nails mmadụ nwere ike zọnye ụkwụ na uh, um, ntu bụ nails or zọnye ụkwụ na uh, bottles kụwara akụwa you know like uh, ana um, akarama okay or karama you know so or bottle you know kụwara akụwa or something like that or ogwu you know um thorns you know mmadụ nwere ike zọnye ụkwụ na ya ọ gada ama self so onye ahụ ọnya nwere ike gbawazie ebe ahụ you know so ọ bụrụ na onye ahụ na-eleba anya n'ụkwụ ọ gaghị ama sef then o nwere ike kọsụkwara mmadụ ọrịa obi you know like I said ọ na-adameji a lot of different things n'ahụ mmadụ okay so then ọ bara uru na mmadụ nwe idea na-echeki blood sugar then ọ bụ a na-enwegasị nri dị iche iche the doctor nwere ike help maybe recommend a dietitian or a nutritionist to help someone to know what they should be eating ka ha mara ihe ha ga na-eri okay so and ọ dị mkpa ige ntị ọ dị mkpa you know um, to listen to the to the provider you know the doctor ọ dị mma ige onye ahụ ntị ka ị nwere ike follow ihe ahụ ọ rekọmendịrị ọ bụ na you know ị na-echeki the sugar blood sugar e kwesịrị ịna-echeki ya then um, o nwee ọgwụ a sị onye ahụ ṅụwa that time o kwesịrị ịna-aṅụ ya na-efolokwanụ up with the doctor okay um, na-echeki okay nakwa agụ ihe gbasara diabetes ka onye ahụ nwere ike mata tupu makwana at least ọ bụrụ onye aga agụnwu ya nwere ike gakwuru onye dibịa makwa na onye nọọsụ you know ka ọ na-ehep ya na-enye ya infọmeshọn ka ọ hafụ inwe complications okay ka onye ahụ hafụ inwe complications um, so olekwanụ some of the things mmadụ nwere ike ime you know igbochi diabetes so this type 2 mmadụ nwere ike ịwọkụ so hard ọ bụgodi na ọ nọ na family history mmadụ nwere ike ịwọkụ so hard ọ bụrụ na onye ahụ buru ibu like i said before ịtry ilose weight ịtry you know um, adịla eri oke ihe shuga in short to try to avoid ihe shuga dị mee avoid you know mee ya avoid isi weghị ma ọ na ị na-aṅụ tii ṅụọ tii gị etinyena shuga etinyena that extra shuga n'ime tii gị okay and o nwegasị some other things chineke kere god created for us bụ shuga ọ bụrụ na ị na-esi something ma ọ na ị na-ebeki something use were those things tinye there ka ọ tọnyere gị ụtọ na instead of iwere shuga tinye n'ime ya okay and um, olee ihe ọzọ yeah so ị na-eme ụmụ ụmụ ihe ndị ahụ you know ịhụ na ihe a na-aṅụ aṅụ all those drinks sugary drinks you know onye ahụ ga-ejisi ike gbara ya ọsọ though occasionally you know once in a while mmadụ nwere ike ṅụọ those things but ka ọ hafụ ịbụ on a regular basis so ị ga na-awọchi ihe ị na-eri you know na-erikwa na a lot of fruit you know vegetables you know fruits dịkwa but minimize ya fruits otu mango dị ọ bụghị ebe ị ga-ebukọta bucket mango na-ara ị ghọtala so because ọ bụrụ onye nwee this problem already with insulin resistance ahụ ya rie ihe ndị ahụ ọ ga-enye nsogbu ọ bụrụ onye enwe problem with that o nweghị ihe ọ ga-eme ya but ọ bụrụ na mmadụ nwee diabetes o nweena nsogbu with uh, um, with ọrịa shuga then onye ahụ kwesịrị minimize those things dị very careful with ihe ọ na-eri ka ọ hafụ ị na-eri a lot of things bụ carbohydrate ọ bụ na mmadụ chọrọ iri rice tinyetụ obere rice were vegetables wujuo ya vegetables is everywhere in the whole world o nwe ndị ga-asị na ha enweghị vegetable okay so kpajuo go and gather vegetables cook vegetables put one side okay

food only one one type of food you know try to mix food up were ihe dị iche iche tinyesie ka efere gị nwee different colors you know so ka ọ hafụ ịbụ ofu mkpụrụ ihe you know so those things should help and then ị na-emove around ọ bụrụ na ọrụ gị na-eme gị ka ị nọrọ ofu ebe jisi ike monitor onwe gị every hour ga-ebilite gagharịa you know so keep onwe gị busy okay ka ihe niile na-aga awork in the body okay so ọ ga-ehelp a lot um, okay so like I said ihe ihe ọṅụṅụ you know ihe ọṅụṅụ mmadụ ga-adụ very careful with the, all the drinks a na-aṅụ aṅụ a lot of them contain sugar okay so you have to slow down na-edrink more of water mmiri more of mmiri once in a while ị nwere ike ṅụtụ those things small okay then um, let's see another thing bụkwa mmadụ ilebara anya because remember onye nwe this diabetes nwere ike step on something ga-emerụ ya ahụ n'ụkwụ mostly because ụkwụ ka anyị na-euse na-eme things agagharị you know so you have to at least every evening ị gacha bata look at your feet we have to take care of us our bodies so we tipu sie tipu shoe gị tipu socks gị ọ bụ na i yi socks yipụ ya lee ụkwụ gị anya ka ị make sure na o nweghị ihe dị ya na ọ bụrụ onye nwe ụmụ maọbụ di maọbụ nwunye let the other person look lee anya make sure na ụkwụ gị dị okay na o nweghị ebe ị nwere you know wound or scratch or anything because so if there is then ebido ọ bụ na o nwe ihe dị ebido n'oge ị ghọtago ebido n'oge take care of that and then another thing bụkwa iriwe nri mmadụ riwe nri don't eat a big plate at once try to eat your food you know as soon as you feel na afọ ejula gị stop okay as soon as you feel don't keep eating too much all right okay so aga m akwụsị ebe a for now because achọghị m ka recording anyị na-adị too long so aga m akwụsị ebe a ọ wụ na o nwe ihe ị mụtara biko mekwa ka ndị ọzọ mata ọ bụkwa na o nwe ajụjụ i nwere biko um, mekwa gaa tinye ya n'ebe a na-ede comment ana m ekelekwa adanne m onye gekwara nke m mere n'ụbọchị gara aga sị na m jisikwa ike na-asụ central igbo abụkwanụ m nwa afọ igbo alaịkịrị m igbo nke ukwuu ahụrụ m igbo n'anya nke ukwuu so m ga-ejisi ike ka ọ hapụ ịbụ olu onye you know because remember n'igbo language e nwe a lot of different dialects so achọkwara m ka everybody nwere ike na-eme understand ihe m sụga so i will try as much as possible to use um, you know, central Igbo instead of, you know, Oluni, instead of all in a different dialect or dialect a lot of people are game and understand. So call him, I'll stop right here. Okay. Ka emesịa unu nọrọ nke ọma.